ozi lutere akara mgbasa ozi anyị a yesterday nwaanyị be anyị di me send message na dm na-agwa m na nwoke be anyị onye anụmanụ nwoke be anyị nụtara ya from Nigeria o bi obodo a so n'ụlọ fa bikwanụ na nwaanyị ọ- nwoke be anyị ji akwụkwọ nwaanyị obodo ọlị na go na ikpie sef wee jee nweta the akwụkwọ but na ụgwọ a kwụ ya o so now the problem fa nwere now bụ na a kagbugo contract fa na e nye fa a kagburu the lady kagburu on, on friday so na as- e nye fa saturday that sunday yesterday na ka fa pụa so ọ dropụrụ the message sị m now na ọ bụrụ dị ka fa chọọ another person renew renew kwa the contract na a sị fa fa pụọ na the building na the house so na fa na-achọ another place na fa ya eje chọta ụlọ and the- ka akwụkwọ fa ya eji wee lentie na akwụkwọ fa ya eji wee lent na the brother that is ọ bụrọ na brother but a friend ọnwa oga ya na ya naabọ bi fa na fa bi na the house enwekwurọ akwụkwọ oga ya enwerọ akwụkwọ ọ sịrị ya na ya nwebu akwụkwọ those years but na nwaanyị obodo kagburu nwaanyị obodo that is je mebie kagbuo akwụkwọ ya na onye nke a sị onye a kagbuo akwụkwọ ya something like that so but this house a ha lent na na o ji nwaanyị obodo wee je kwụọ ụgwọ wee je lentie the ụlọ so mgbe nwaanyị obodo ji chọpụta na ya ọ bụrọ nyanwa ọ sị nwaanyị obodo na that guy ya na fa bi bụ ife bụ di ya na ọ bụrọ nyanwa the lady na-abịakwa di ọ sị na the lady na-abịa there fa dono together like this dono nwụsịa mmanya isi ife fa bukwara the lady pụa na ọ bịazịa na-agwa the lady na ọ nyanwa the other guy na-anụ nyanwa na ọ bụrọ nyanwa na-anụ nyanwa so mgbe the lady ji chọpụtazie na ya bụ nwunye nyanwa achọrọ m ịkpọ afa mmadụ here na ọ bụ nwunye nyanwa because nyanwa na sendịrị ọ kpọ ọ na-akpọkpọ afa di mgbe mụ na ya na-akarị so sị na ọ bụ nwunye nyanwa ka the lady ji wee je kagbuo the akwụ sị na the guy agwaghị ya why o ji na-asịli ya asị why o ji na-asịli ya asị na ọ kpọta nwaanyị n'obodo a ọ gwaghị ya na ekwe na onye a bụ nwunye sị na the other guy bụ ife nwe otu a ka o si je kagbuo akwụ- kagbuo the the contract ụlọ ahụ na fa dị stranded now na-achọ ebe ọzọ fa ya eje je wee jee lentie ụlọ na o nwere another brother kwa nwa nwoke be anyị kwa ọzọ nwere akwụkwọ ị ma ndị be anyị nwee id n'obodo a ọ dị ka most fa ada alike bụ ịhelp bụ ụmụnne fa na-enwerọ akwụkwọ by ịlent bụ ụlọ or something like that because ọ bụrọ e- ọ bụrọ properties niile na-ewe e- na-ewe passport or permit or whatsoever some pa- some properties na-eneed karị eh, id obodo so ọ sị na o nwe onye nke fa na-eche na enwe onye nke fa na-eche na o nwekwa ebe dị eje pụọ jee nweta ụnọ na ọchọ ọchọ search ụnọ online o nwekwa ebe o nweta ha ụnọ kwa house kwa dị na ọ na-eche onye nke ya ewetara ya onye nke nwere akwụkwọ onye be anyị nwere akwụkwọ because na ọ babaziri ya mba si ya nwakwa na anwa nya atrykwa na ya ọ chọkwa na onye si n'obodo a wee naba naija na ọ nwakwa anwa o were akwụkwọ ndị nwaanyị obodo again si na ọ na-ele na ọ na-ele ntị ebe fa ya-ebi ọ na ọ na-ele ntị anything na nke ya na ya na-aba agago na ọ naba na ọ naba and nwaanyị a dị ime o ọ sị na ya dị ime na ọ bịara last year last year ka a kpọtara ya n'obodo a sị m na nsị m in fact sị m in fact marazụ na ịnụkwa di nwoke be anyị nọ na South adịrọkwa easy o na ịnụ di nwoke be anyị nọ na South adịrọkwa easy na ihe nonsense a ka ị ya na-afụ no this kind of nonsense ka ị ya na-afụ n'ebe fa nọ sị m upon condition ọ na otu a nwa nwoke a na-eji edine that wo- that woman na-eji edine that woman fa na-eme nonsense na ya mabụ the self na ọ na-afụkwa ya like ọ bịakwa fi ọ sị ya na oye friend with that guy ya na ya na- ya na fa bi ọ mara na ya na ya na-abụ na anyị just imagine sị na ịnụ di nwoke be anyị nọ n'obodo a ịbịa bịa bịa naijiria bịa nụba fa so fa bịa ebe a na ọ dịrọ easy na ị ya na-afụju anya na ọ bụrụ na ya ma n'otu a na ya ya anụdị this guy and ị ma na ịnụ fa like this bụkwa na fa dị date like onye nọ abroad mostly not only south here onye nọ abroad ịnata bi bịa nụọ gị it's just like courtship na dey take time you know take here for few months like this or flies not like ọnụ but ị mara characters ha so ha kpọrọzie ya bịazie here ị na-afụzi the kind omume fa ya na-edevelopụzi na-emezi ị na-adịzi surprise